ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu

iyi odogwu Idemmili ji ụdị ebube igbo ji ụdị ebube anyị sị ka anyị bịa be ghị ka anyị jụtanụ ghị ụmụ ife ụfọdụ a anyị na-ekwu maka ya ọ documentary anyị na-eme na African Magic Igbo Channel so ife anyị na-ekwu okwu ya today number one bụ Igbo Apprenticeship System a na-akpọ IAS ndị Harvard mere eh, research maka ya ha gachaa ma Alaba bịa Main Market Ọnịsha mechaa research wee sị na this is the best na nke a bụ kpọkọpị n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike na-ayọkwa ka ndị Igbo kụziere ya mba ụwa through the United Nations mana i nee anya n'ụwa taa i nee anya n'ala Igbo ụfọdụ na-eji ya anya isi na nwa fa ama agba bọị a na-afụzi ịgba bọị a sị na ihe ọjọọ ma ọ na negative form mana ndị ụwa na-akụlụ igbo aka na afụbeghị ụdị ya before and i nee anya ị fụ na ọ ya nwa bụ ife ji igbo today na igbo ji business set kee ihe i nwere ike ikwu maka ya um, nke mbụ ya gwa anyị afa mm, thank you chief pharmacist ezu Chibueze Iyierioba na Idemmili M bụ a pharmacist by profession. Okay. Uh, over 25 years post graduation. Mụwa bụ onye Alor, Idemmili South local government Anambra State. Okay. Bụrụ one of the cabinet members of Igwe MacAnthony Okonkwo. Elibe bụkwa Igwe Alor. Okay. Um, Igbo Amaka. dịka i si wee jụ n'ihe gbasara ndị Igbo ịgba bọyị mụnwa m ma-asị na anyị todoro anyị pụtara ụwa fụbụ ya nna anyị ha gbakwuru bọyị n'oge anyị na-eto anyị na-ama mgbe ọ na-abụ krismas ruo ọsịkote gbara ọgụ ya krismas anyị nwa bụ ụmụazị mgbe ahụ anyị na-ajụ kedu nke bụ ọga ọ na-akọwara anyị na onye akpọrọ ya mgbe o pere mpe ọ nọọ be ya wee too na-azụ ahịa na-enyere ya aka n'ahịa ọ nọchaa o bidoro ya ama na m pere mpe mgbe ahụ mana ajụjụ m jụgasịrị because nna m bụ chifu gabata ezukwu ezumezu n'ala ịdị ezumezu ọ na-akọwa na ị jụọ and nya bụ dị nya bụ ebe ihe ndị Igbo na-atụfu ịnọkọ with ụmụazị na-agwa ha eziokwu na-agwa ha etu ha si bido n'ụzọ ha soro dị mma na nke ha sokwara adịrọ mma ha ya-agwa gị ka ị malụ ọ ya-abụ echi ị na-eme ya ka ị rapụ ọ bụrụ mgbe ahụ sị gị imebe elu m ala erina ego ọga gị na ọ bụrụ onye onye enyere na ọ bụrọ onye e nyere mmadụ na-eme ka ọ bụrụ mmadụ ị bịa n'ihe ịgba bọyị em, mgbe ahụ ụfọdụ na-anọcha m, ahọ ise ahọ isaa, ahọ iri emecha e duo gị ụnọ a na-edukwa ụlọ ahụ ndị m furu n'anya m because na nna m ụmụ bọyị o duru n'anya m karịrị mmadụ 20 nke ya erukwa a kpọọ ndị be ha a na-esiri ya nri ọ ihe ọṅụ na mmadụ biri be gị nọcha ahọ ise ahọ iri wee toputa nwoke maka a na-akpọrọ ha n'ụmụazị nke ahụ gaa ndị na-ebidola ahịa ndị gbapụtakwara ọga ha ndị ma ihe ya na-azụkwa ahịa ahụ o nwee nsogbu o jekwukwa ọga ya maka na onye a kpọọrọ n'ụmụazị i jekwugodu nna gị e nwere ike nna gị ada azụ afịa mana ọ mara ihe dị na ya na ọga gị ahụ bu gị ụzọ wee zụba ya Em, ihe ọ fụgasịrị mgbe nke ya ma etu o si manage ya wee gaa ọfụma ka ọ ga-agwakwa gị na etu a esi mee esi etu a mee esi etu a mee ị gbagide ya i wee tolitekwa kpọlọbakwa ndị ọzọ ị bịa n'ala igbo em, a na-ekwu ya ọ bụrọ sọ afịa bụ ịgba odibo odibo dị n'ebe niile ihe dị ka em, former vice president alex ekwueme late i ruo n'oko ọ nyanwa eh, bido foundation wee kpọrọba ndị Oko wee jebe obodo oyibo and o mere na onye jee ịgụsị akwụkwọ rụba ọrụ ị na-eweta onye ị nwere itinye na foundation e wee na-akpọta ndị ọzọ kpata na i jee Oko na ihe niile jere obodo oyibo na 70s and 80s nọ na Ekwueme bujere ha a na-eme ya dịka ihe dịka ihe bọyị a ọ bụ ịkwa ka ọ bụ yes na mgbe ọbụla ha natara ha ejekwa fụ Ekwueme nna anyị na ọ nya nwa mere ha ji wee gbado so na ọ bụrọ sọ ndị zụrụ ahịa na-azụ ahịa ka a na-agba bọyị n'ala Igbo ịgba bọyị ahụ ma ndị jere akwụkwọ dịka mụnwa em, azụrụ m ahịa agbara m bọyị agụ m akwụkwọ gụchaa primary school secondary school jee university gụọ pharmacy mana dịka esi ekwu ịgba bọyị ọ n'ala Igbo ọ ndị Igbo nwe ya n'ụwa niile maka na Ọnịcha ka a mụrụ m ị bịa na Ọnịcha mgbe ahụ ma kịta 80% of ihe nọ na Ọnịcha na-azụ afịa and ihe anyị mụtara na ya anyịnwa biri Ọnịcha too na Ọnịcha bụ na ị na-ejegodo akwụkwọ ị bata ị pụta n'ilo ndị ị ga-afụ bụ ndị afịa a na-akpa nkata ị na-anụlụ ụmụazị bụ ihe eji amụta ihe kpata na ị bịa n'ala Igbo afa niile na-ewu ewu ijikwa esi fụ na ọ ndị biri Ọnịcha Aba ebe dị Nnewi ebe ndị ahịa nọ ụfọdụ ime ha mechaa jee akwụkwọ mana they are still traders or business people ị fụ ebe ha na-eme biznes nene biznes ha ị fụ na ahịa ha na ihe niile ha na-eme na ha mere ha gbalite bụrụ ndị eji ama atụ n'ala Igbo niile and in Naịjirịa entirely ị gụba ihe niile nọ ha ncha ma Udeagbala ma Charles Odunukwe ihe niile a ha ncha niile ọ ndị biri n'ala Igbo zụọ ahịa gbagobe Lagos onye zụgide na Ọnịcha Ọnịcha karịa ọ gbago Lagos ọ na-ebu na-aga ihe kpatara eji asị na abọyị bụ a na-enedi anya ọ bụrụ i nedi anya na ọ ụwa na-echenji Main Market Ọnịcha bụ the biggest eh, market in Afrịka abụrọzi etu ọ dị mgbe Main Market bụ ejechaa ọ gwụ enwere plaza enwere shopping complex ihe niile a na-akwụsị and uh, ọ pụọ na shopping complex ahịa banye na shopping complex ọ bụzi a corporate business hmm. a na-emekwa ndị mmadụ employ onye ahụ emere employ bụkwa bọyị ka ọ na-agba hmm. maka na nwa bọyị a kpọrọ na 12 years ada akwụ ụgwọ bụ eziokwu hmm. mana ego ha eji wee due ya na ọdụ ka a na-emere savings ụgwọ ọnwa ya o ruo 7 years e were ya wee duo ya then nri ọ na-eri na nke ọga ya bụkwa part of egwu ya so ifu na ihe niile a bụ ofu ihe na ọ nghọta ka anyị ghọtara Eh, mana ihe m na-agwa ndị be anyị ndị ka na-azụ ahịa mụ na-asị enezina anya eh, eh, ịgba nwa bọyị na eh, ọ dị cheaper or inwe staff na e nwere ihe ọzọ gbanyere na ya karịa ịkwụ ụgwọ salary na mm, i nene ndị ị kpọrọ ọrụ ndị Igbo kpọrọ ọrụ ma onye Igbo ma onye Yoruba ma onye Hausa ebe ọ sọ ya bụrụ onye ọlụ gị dị iche ị na-akwụ ụgwọ ụbọchị ọrụ ju o dee akwụkwọ pụọ mana nwa bọyị ịzụ ịzụkwu ya ọ ya-ewe gị ka nna ụwatụwa ị nọchagodu na ama m na e nwere ndị gbalụ nna m odibo nna m anọrọzi ya mana ha ka na-abịa hmm. ha ka na-abịa krismas ruo ma e nwee ihe a na-eme ha bịakwa ha eburu ihe jikwa ndị so ha hmm. ha sị na ha na-eje be ọga ha hmm. ọga ha bịa nọrọzi mana o siri ike ịfụ onye ị kpọlụ n'ọrụ i we n'ọrụ rụchaa pụọ afọ ise afọ iri e nwee ihe ị na-eme ọ bịa kpọrọ ndị mmadụ sị na ọ na-eje na nke ọga ya ọ na-esi ike wee na-akwado wee na-ekwu na ịgba odibo bụ ezigbo ihe na ihe a na-amụta na ya abụrọ ihe a na-amụta na ụlọ akwụkwọ yes na anyịnwa agbarọ odibo na nke anyị mụtalụ n'akụkụ maka na anyị bi n'etiti ndị afịa nọ n'ọnịcha o nyere aka nnukwu mụnwa in particular na um, oge anyị gụchara university pụta onye ọbụla na-achọ ọrụ even mgbe anyị nọ school school na university e mechie akwụkwọ ma a gbaa strike maka etu ahụ m si wee too n'ọnịcha adị m eje ebe m na-eje achọ ọrụ air condition hmm. adị m eje n'ime ahịa ka m na-abanye ebe m na-agụ pharmacy hmm. m nwee ohere Idumota ka m na-eje hmm. maka na m nọ Lagos m ruo Idumota ana m afụ etu esi azụ ahịa ọgwụ ahụ Eh, na nke anyị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ nwere ya agwa gị etu esi ebu katọn na etu esi adọba katọn na etu esi ele ọ eh, ihe gbasara ọgwụ ka ị na-agụ mana ebe gbasara ahịa dịzi na ya bụ ihe ị ga-eje were aka gị ma ọ bụ na ihe ị chọrọ ime gbaba mbọ dị na ya o wee nyere m aka m wepụta my company bụ 25 um, years now m bidoro iji Pharm and Healthcare Limited um, o nwere onye na-eme ego na-agwa ndị mmadụ dịkwa ka ihe bọyị ahụ hmm. na nwa ntakịrị gbara bọyị mgbe ọ na-etolite na bọyị ọ malụgo ndị ahịa hmm. ndị ọga ụfọdụ abụrọ ọga ya hmm. fụ ya ka ọ na-agba mbọ ọ bido nke o jekwuru ha na-enyekwa aka o nwere ndị ya-apụta ọga ha ama nye ha ego ọ bụrụ na ọga ha achọrọ idu ha ụnọ na na enwere ike mgbe o ji eruo oge nke ya ọ bụrụ na ihe aganahụ n'ọga ya na ihe adịghịzi mana ndị otu ya ya na ha nọ na ofu laịn mana nwatakịrị a na-agba mbọ na na ezigbo mmadụ na agwa ya dị mma ha jekwuru jekwuru ya ha na-akaba arụ nye ha ihe dị ka nna m ochie bụ Igirigi Ibeneme ama m ndị o nyechara aka mgbe ahụ mgbe ikwu na ibe anyị hmm. gbakwutere ya ọsọ na ha gbachara odibo na ọga ha enwezi ego na ọ bụrụ na ọga ha achọrọ idu ha hmm. ha agbakwute ya mana maka na ha ọ ma na ha na-eme ọfụma mgbe ha nọ n'aka ọga ha hmm. eh, ama m ndị o nyechara ego ha bido ahịa ndị mmadụ ka ha pụta taa o nwere ndị mmadụ na-ejekwa ahụ eje afụ ya kene ya maka ihe ọ mere 20 30 years ago so ọ dị etu a ka o si dịcha na mba dị mba dị iche iche ebe niile so na ihe anyị na-ekwu bụ ndị Igbo anyị afụzina ya na na bọ- na odibo adịghị ewuzi Ehe, o nwere ihe dị n'odibo ọ bụrọ sọsọ ịzụ ahịa ịkwụba mmadụ bụ nya bụ ihe kasị mkpa Ehe, maka na ọgaranya na-eko bụ ndị nwe ya ọ bụ eziokwu Ehe, ofu um, ofu osisi ada eme ọfịa Ah, ya. Ehe, ọ inwe mkpa niile na-abịanụ e kezie ya ị fụ na ụfọdụ na nnukwu ọgaranya ahụ before o rutie ụmụazị ọ zụrụ egbogo mkpa ahụ Ezo. Ehe, onye bụ na ọgaranya nọ nọ n'obi wee sị na ọ etu a ka ọ ga-anọnụ daalụ hinne daalụ hinne Iyierioba Idemmili Ndewo. odogwu Igbo jigide ebube onye a na-achụ efi na-akpọ nwere ife ọ na-eme ehihie akwụrụ ma ọ na o ji ọgbụli efi anyị ga-achọ ka anyị nụ ọnụ gị n'okwu a dị ezigbo mkpa ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ee eh, dịka ị na-eje m idumọta maka ife ị na-akọwa bụ na ị gụrụ famasi na n'ụlọ akwụkwọ bịakwa na idumọta and ebe ndị ọzọ a na-azụ ahịa ọgwụ mụkwa ya practical that means na ị nwere advantage over ndị gụrụ ya sọsọ n'akwụkwọ kedu ihe ndị ị ga-asị i ji nghọta ahụ na experience ndị ahụ i nwere mgbe ahụ wee mepụta nwere ihe dị iche na ndị otu gị gụrụ sọ na yunivasiti na ngịnwa sokwala ndị ahịa wee banye n'ime the famasi eh, biznes kee ihe ndị ị mepụtagasịrị tụrụ ihe dị iche erika ịgụ akwụkwọ dị mma nke anyị gụtara n'ụlọ akwụkwọ nyere aka na ọ nya ka i ji wee na-aza famasisti maka a ga-enye gị asambodo i wee nwee ike irejista em kọmpani gị ọ bụrụ corporate kọmpani NAFDAC ma ma Pharmacy Council of Nigeria mana ị banye na na prọfeshọn anyị o rika e nwere ndị na-arụ n'ụlọ ọgwụ nwee ndị na-arụ na factory nwee ndị na-eme importation nwee ndị na-eme manufacturing nwee ndị na-ele ele wholesale nwee ndị na-ele retail ọ ịmalụ nke ị chọrọ mana ị banye na ilezi ele ebe ahụ ka eh, experience na ihe m mụtara mana na ndị gbara bọ- odibo ebe ahụ ka ọ dị mkpa Em, ị gụcha famasi wee si na-ebi ịbịa ụlọ ọgwụ na i nweghị ya Ee, ọ ya agalịgo mana ọ bụ ọ bụ ha nke ka ịgbawa igwe Aha, ụmụazị a ndị ị na-ekwu na ha ejero akwụkwọ o nwere ebe ha si wee ka gị na etu i si nọrọ n'ụlọ mahadum 5 years 6 years wee gụọ famasi mgbe ị na-agụ famasi ha nọrọ n'ime ahịa Aha, na-emekwa ka ha na-eme Eziokwu. Aha, so ị pụta ị ma-ama ha elu ma ị chọọ ka ọ gaa ọ ebụta ịbanyere ha ọ nya ka m ji mgbe ahụ m nwee ohere ana m eje mụ na ha na-anọ ọ ịbanye n'ime ahịa i wee malụ ụdị ahịa a na-ele nnukwu Aha, i wee malụ etu e si ere ya wee malụkwuzie ndị ya-abụ kọstọma gị malụ ndị na-achọ m ee na ị gụchara akwụkwọ meghee famasi na abuja ma ọ na legos ma ọ na ọnịcha onye sokoto ama bịa chọta gị na street Ee, mana ọ bụrụ na ị nwere ohere ịdị na-aba n'ime ahịa ọ ebe ahụ ka ndị niile naijiria niile na-abịa azụ ọgwụ ọgwụ niile ma ndị nigeria ma ndị benin republic neighboring countries na-abịa ma n'idumota ma n'ọnịcha Ee, ọ ebe ahụ ka m si wee bido wee rejista ọgwụ izizi anyị ji wee bido na BG Pharma wee zụba ya wee ruo kịta kedu afọ ọgwụ ahụ kịta ọgwụ anyị nwere buziri ibu ọgwụ anyị eruola forty anyị rejistara BG Pharma

ihe a na-ekwu o nwerọ onye nyere m ego m ji wee bido nọ ndụmọdụ m na-agwa ndị mmadụ ma ndị na-eso anyị ma ndị batakwa mahadum mgbe anyị na-apụtanụ ha bịakwa ma ndị Igbo ịbịakwa ịdụ ha ọdụ gwa ha etu i si bido na ọ bụrọ ego na ị ya amagodu ihe ị na-eme mgbe na-ewere ohere a wee na-asị ndị nna ha enwerọ ego ị ma na ị mara n'oge na kọmpetishọn ka ị na-eje ịrụ onwe gị ụka gbakọ onwe gị ọnụ were ụbụrụ gị chepụta echiche na ka anyị si bido na e nwe ndị nna ha ji ego ndị jikwu ego ahụ anyị ma wee ka ha mma n'ụbụrụ anyị weta nke anyị ha wee weta ego ha unu ewee bido i weta nke gị na ihe na-adị mma bụ mmadụ ije nzukọ ọtụ ihe ọnụ hmm. ọ nụrụghị ihe e kwuru hmm. o nweghị uru ọ bara ọ ya enwe nke ị na-eweta hmm. ị nwere ego iwe nwe eji ụkwụ onye mụrụ ụwa na-aga eh, onye nwere ego ama emecha ihe niile ọ mmadụ ya eme ya mana ndị Igbo bịaziri kịta ebube ego ụzọ ana onye m nsogbu anyị nwere ego abụrọ ya bụ ihe niile ego dị mkpa ego dị mkpa ọ dị ka ndị sisi onye ahụ na-enye chụba akwụkwọ ego hmm. ọ dị mkpa n'ebe niile hmm. mana ọ bụghị ya bụ mbụ hmm. nke mbụ bụ ịkwụba aka gị ọtọ na ama m oge m na-ebidocha biznes ọfụ ka o nwere ka m si o si gbajuo dọlụ m wee gbakwuru Chief Onyido bụzi Royal Majesty Igwe Ogidi tata na Kano wee jekwuru ya gwachaa ya o gbughị oge wee nye m ego o nye m ego o nye m abụrọ maka na ọ bụrụ ya mụta m hmm. eh, mana ọ maka na ọ ma hmm. karakta m hmm. ma na m aya eri ya m were ya eh, wee mechaa ihe m mere wechighakwara ya eh, ọ sị m ma emechaa na mụ jide ọ etu a ka e si ya bụ ihe izizi m kwuru na mbụ na ezigbo agwa ya enye gị ihe niile ị chọ n'ụwa dịka m kwuru nna m enwerọ nnukwu ego hmm. mana agụụ agụrọ anyị hmm. mana e, first one million naira e, mmadụ nye m n'ụwa abụrọ nna m nke o ji abụ onye Alọ hmm. onye izizi nyere nye m akwa eke n'otu late maka na mụ na nwa ya dị mma dị mma nwoke like ya oge m pụtachara university nye m onye izizi nye one million naira m ji wee zụọ ahịa izizi m zụcha ya wechigharịa bi- tupu oge mụ na ya kwuru o wee nọba m ala wee sị m ma ya enwekwa ego na nọ na abụ ndị onye na ahafụ ha anya na nke a na oge mụ na ya kwuru eru ha na mgbe weta ya n'oge eru ọ na-adịrị m mma ọfọ dị mkpa mana ndị be anyị adamụ ya ọfọ okenye gọọlụ gị karịrị ego niile mmadụ enye gị n'ụwa eziokwu Ee, onye dịkwuzie lucky bụrụ okenye gbara aka ọtọ ọ gọọ ọfọ o lee eziokwu ọ nya kasị mkpa n'ụwa mana ndị be anyị ọ dịka m, nna anyị dịka mgbe m chiri ọzọ o nwere onye be anyị chiri ọzọ na ụmụnna anyị o nwere onye eji m na-ekwu okwu ichi ọzọ mana maka na ama m mkpa ọ dị Ee, ị bụ onye nze saa ile i kwu o lee nna m chiri ọzọ chie ihe niile a na-echi echi n'anya anyị ma ndị o chiri tupu a mụọ anyị m wee sị na m ga-esoro ụkpụrụ ahụ wee kwuru ya mụ na gị na-ekwu e kwucha okwu ọ dịka e si kwuo ya Eziokwu. ọ nya bụ isi iche ngwa ị gwarọzi anyị aha ụfọdụ ọgwụ ndị a ị nwegasịrị i registergoro ee ị bịa na ihe gbasara ọgwụ na pharmaceuticals em, ọgwụ erika mana ị bịa na ọgwụ anyị niile ị ga na-afụ ya BG BG ị bịa na anti malaria maka um, ịba anyị nwere BG Mal ok ma nke ụmụazị bụ suspension ma tablet nke okenye bụ tablet ị bịa na um, na antibiotics anyị nwere BG Nat Okay. anyị nwere BG Clav Okay. anyị nwere BG Cef Okay. injection ceftriaxone Okay. ọtụtụ n'ime ha anyị nwere azithromycin anyị nwere tablet ya nwee suspension ya Okay. Aha, ị bịa na analgesic bụ ọgwụ arụ mgbu Aha, anyị nwekwara ya Ee, na anti malaria anyị nwekwara injection ya bụ BG Artemether antibiotics anyị nwekwara BG fluconazole so ọgwụ erika kịta bụ 2024 ya anyị nwere 47 products registered with NAFDAC ihe rịọ bụ odogwu igbo ji ụdị ebube daalụ rinne ihe ọzọ m chọrọ ịjụkwa gị bụ ị nọfụ na biznes na-enwe ebe 47 products pharmaceutical product etu a ka ọ dị ọtụtụ ndị anyị na-anụ afa ha mgbe mgbe enu ma ndị Oliver ji agụ egwu ma ndị Osadebe ji agụ egwu um, Ekene Dili Chukwu fa Izuchukwu fa ọtụtụ ndị dị iche iche mana tata ị chọzia ha ị ma afụzi ha na biznes world maka ụmụ ha takeziri over eh, ihe niile ahụ sapụkwa etu ha si wee nwụ wee na-asị kedu ihe ị na-eche e nwere ike ime ka etu a ndị ọcha si eme nke ha na tata a na-anụ maka Ford na-anụ maka Rockefeller and every other big big names family businesses mana a bịa na ala Igbo dịka ndị be anyị amabeghị etu e si echikwaba ụdị ihe ahụ kedu ihe ị nwere ikwu maka ya ka ndụmọdụ ị ga-adụ ka ihe ị na-eme maka nke gị ka ọ ga-abụ na ị nọsịa pụọ na BG Pharm ga-adịkwa ka a sị na na mmadụ apụrọ ị bịa na ndị na-azụ afịa onye ọbụla chọrọ kịta ndị Igbo ndị ejerọ akwụkwọ ụdị mbọ ha na-agba ka ụmụ ha jee akwụkwọ ndị jere akwụkwọ a na-agbadi ya maka um, ha afụgo nke bụ eziokwu na akwụkwọ dị mkpa akwụkwọ dị mkpa o mezie onye ọbụla na-esi ọnwụ ka nwa ya jee mahadum hmm. ị ma na ụfọdụ ahịa ha na biznes ha ebuliteberọ nnukwu hmm. nwa ya jesie mahadum ụbụrụ ya emeghego hmm. and kịta anyị nọ na global world nwa nwere ike ọ ma achọzi ime ụdị biznes ahụ mana ebe anyị nwere nsogbu bụ dịka i kwuru ndị ndị nnukwu mmadụ niile ahụ anyị nụchara afa ha nwechaa nnukwu biznes emechaa a chọọ ha afụrọzi ha biznes mechie ebe a ka m nwere nsogbu Ee, ndị igbo anyị anyị ga-amụta ọ bụrụ sọ m ga-abụ eze ọ nya bụ nsogbu anyị nwere o nwere ihe m, ee, ị kpachara ka i richaa Ee. imegide ịzụgide ahịa megide biznes o nwebe oge eruo ndị igbo amabere ya ịga ihe ndị oyibo na-akpọ plc yes plc bụ ile shares kpọbata ndị mmadụ ha esoro nwere ya okay esoro nwere ya nwa gị dị- nwa gị chọgodu echi nwee interest na ọ chọrọ ịbanye na biznes ya ị ka nwere share na the biznes ọ control bụ ya sha. ọ bịa controlbe nke gị biznes ahụ wee na-aga ị gụọ ndị na ị gbara afa ihe ha ji wee nam na ha nwere ha nwere ha lere shares ha bụrụ plc Okay. ị bụrụ plc ị bụzie supervision ka ị na-eme biznes a na-agala onwe ya Yes. Ee, mana ka m kpasịa risie ọ nya bụ ihe gburu ndị be anyị um, ụfọdụ aghọtabago hmm. dịka abc transport hmm. bidoro mebe ya bụrụ um, champion mgbe na transport na ha ka na-agba kịta hmm. uh, in as much as na um, onye bidoro ya chief nneji ka dị ndụ uh, ezigbo enyi nwoke mana ọ kaba arụ mee ya kpọbata ndị mmadụ kpọbata ndị mmadụ a chọọ ya a fụrụ ya tata abc ka nọ na-eme ihe ọ na-eme nke ọzọ bụrụ na ndị igbo anyị ụfọdụ mebe oyibo ha emekarịa ndị oyibo mm. achụpụsị ụmụazị mm. dịka m kwuru n'izizi nna m bụ abada ka ọ zụrụ mm. mgbe anyị pere mpe e mechie akwụkwọ mgbe anyị nọ secondary school ị na-ejegodu holidays ị ga-ejebe market two weeks i jee na shop ị nọrọ na-afụ etu esi ebe akwa na-afụ etu esi ebụka akwa na-afụ etu esi anata ego wee fụkwara etu esi ihe ọ na-agba ya mgbe ahụ bịa fụrụ ebe esi akpata ego ahụ eji azụrụ so ome ihe ọbụla ụmụazị na-etolite na-afụ ọ ihe ama ọ dapụ hapụ n'obi mana ndị be anyị bụ akpata ego edebe ụmụazị n'ụlọ ma ọfịs ya ma shọpụ ya ụmụ ya nwere ike ha amarọ ebe ọ dị wee tosie wee banye yunivasiti hmm. and nwa gị banyere secondary school banye yunivasiti ọ na-esisikwa ike ibendi ya maka na onwe n'okwu aka ya hmm. na mahadum bụ 18 years hmm. ka eji abịa hmm. and nwa ruru 18 years abụrụgo adult ị kpọzie ya bịa ọ gwa gị na o nwere ndị otu ya nwere ihe ebe nwa o nwere ihe eme ya ada na akwụkwọ ndị mmadụ ọ ịkpọdebe ha nso ọ bụ ihe onye orimiri fụ nkwụ ya ka ọ na-eri ọ bụghị ọnọkọta ọmakabata hmm. ọ ga na-abịa nso onye bụ iburu mmadụ ọ gwara ndị ọgaranya ọzọ mmasị hmm. tiri ụmụ ha ụmụ ha jechakwara mahadum jee ma na hmm. London mee masters mechaa nata ya na ha nọ mana ndị be anyị na-afụba mmadụ ebe ọzọ ndị be anyị nwere nsogbu na nwa a na-afụgide nwa arụ n'ọsọ ya dị a na-afụ ya sị nwa hmm. nwatakịrị jelu mahadum pụta wee bụrụ graduate abụrụzi nwata ọ na-alụgodi na nke gị dobe ya na salary hmm. ndị gredi nọ ihe bi na be gị hmm. na ndị ọcha i luo 16 years a gwa gị jee chọrọ ụlọ ịchọrọ ụlọ aha bụ ịdị independent ịnọrọ onwe gị ị mara ka esi akwụ ụgwọ mmiri ị mara ka esi akwụ ụgwọ akwụkwọ ihe niile na-abịa experience ya eji wee bido onwe gị as mmadụ eziokwu Ehe, mana ndị be anyị na-eme ya ọ kwụrụ na ụlọ ya na ụlọ dị mana ọ bụrụ ihe ụmụazị chọrọ ọ bụrụ ya nwa na anyị nwa ama m aka o nyere anyị na anyị pụrụ apụ bido n'oge from time na anyị graduated enwerọzi onye bidozi be nna anyị o wee malụ o nyere anyị aka nnukwu daalụ shinne i gbulu ife ewu na-eri iyi eri ọba ide mmiri odogwu igbo ji dị ebube ee ihe ọzọ m na-ajụkwa bụ ụmụaka anyị ada asụ igbo unesco kwulie na eh, statistically na 50 years na-abịa n'iru na enwere ike na ama afụzi ndị na-asụ igbo anyị nekwuo anya fụ etu ọ dị kịta na generation anyị a ọgbọ anyị a pụọ ụmụaka nke ị na-agwazi ọ na-asị my mama say I be igbo na ya amaghịzi asụ igbo enwere ihe ị nwere ikwu maka ya ka ihe a ga-eme ya bụ ife maka na ndị be anyị bịalụ welụ fụ ịsụ oyibo ka asị na ya bụ the highest form of mmadụ ịdị intelligent e tie is ebe a na-eti was automatically onye igbo afụgo ịmaghị ihe eh, mana mm, enwere education nwee eduke uche so kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya maka ana m afụ ndị China ha sụba English a ha na-egbutọkọ ya egbutọkọ mana yet ndị be anyị na-eso ha na-atụgharị ha ugwu na-eso ha na-eme business mana ọ bụrụ na side anyị ahụbụ onye ahụ asị echekwa nnọọ ihe mezirinụ na nne na nna onye lụzi ọ na-asụrụ nwa ya oyibo ma ọ bụ broken o ma ọ bụ ezigbo oyibo ee ndụmọdụ ị ga-enye ka e wee mara etu a ga-esi sụkwanye bụ abana ka ọ ghọọ nri ji ihe mere ya bụ na ọ dị ụzọ naabọ nke mbụ bụ na ndị Igbo ị nee anya etu obodo Naijiria dị ndị Igbo ebirozi n'ụlọ ụfọdụ bi Lagos ụfọdụ bi Kano ụfọdụ bi Ugwu Hausa ụfọdụ bi Abuja and iru ebe ahụ ebe ha bi abụrọ anị Igbo hmm. eh, dịka Naijiria si dị nke a bụrụ ofu nke ịbụọ abụrụ ndị bi ebi ka nọnụ n'ala Igbo hmm. e, mụ nwa chee na ndị na-achị anyị bụ ndị gọvanọ anyị nwere nnukwu ọrụ n'ihe gbasara ya hmm. na ị sị m kwuo n'uche m na m bụrụ gọvanọ Anambra steeti dịka m si bụrụ onye Anambra m ga-enye special incentive to uh, teachers and scholarship to anybody chọrọ ịgụ Igbo mm. education ọ ma-akwụ ụgwọ akwụkwọ steeti ga-azụ ya maka na nsogbu e nwere bụ na ma ndị nkụzi e nwere n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche mm. na praịmarị skuulu ma sekọndịrị skuulu eh, ịsụ Igbo nwa na-enyekwu ha nsogbu maka na ha jere yunivesiti mm. ọrụ adịrọ ha bịa kụzibe nkụzi mana ị zụpụta ndị jelụ mụọ etu esi akụzi igbo hmm. na mahadum pụta ha wee rie nne ha kụziere ụlọ akwụkwọ ebe ha nọ hmm. ebe ha bi hmm. a ma ya sọ onye nkụzi ọ kpọkọnata ụmụazị na a na-eme lesin ọ na-ekwukwa ihe igbo ahụ ị bịa na enwere m ndị seti m e, bicha Ọnịcha ụfọdụ seti ụmụ ha da asụ igbo m na-ajụ ụfọdụ asị gị na ụmụ nwaanyị hmm. ekwetara m maka na etu ụbọchị si dị ọ nne na-anọkarị n'ụlọ otu ụmụaka hmm, e jiri kpọọ ya mother tongue yes so nya nwa mana ndị nne ahụ ejebekwa n'akwụkwọ hmm. ha jezie mahadum ha na-asụ sọ oyibo a bịa n'ụlọ a na-asụ oyibo n'ụlọ ọ ebe a ka nsogbu si dị m wee sị na o nwere ihe mebirinụ nwere onye a na-ata ụta mana onye a ga-atakarịsị ụta bụ nne na nna ị sụbara ụmụazị igbo n'ụlọ ọ bụgo na a na-asụ igbo n'ụlọ akwụkwọ ha ga na-asụ igbo maka eji m onwe m malụ na ada nwanyị na nwa nwoke oge ha na-eto m nee anya fụ na ha da asụ igbo na ha da anụkwu m wee jee gote sleti eh, Saturday ọbụla mụ na ha nọ na be m hmm. before anyị rie nri ụtụtụ hmm. anyị eme igbo one hour hmm. megide ya ada nwaanyị bido nụba na ha na-abụ nụba megide sụba eh, ọ etu e si kụzie and ihe ọzọkwa bụ na eh, etu obodo si wee dị igwe a na-asụ asụ ncheta anyị nwa hmm. bili ọnịcha hmm. mgbe a na-enwe August break anyị na-anata village hmm. n'ọya e, ọnwa na-abụ o nwere ndị si Lagos kpọlatakwa ụmụ ha ụmụ ha ada asụ Igbo mgbe ahụ mana oge ahụ grandmother asị m ya e, mgbede etua akpọkọ anyị ma ndị si Lagos ada asụ Igbo emegide ya ha na ọya ọnwa na-abụ anyị fụ asụba Igbo maka e, nnukwu mama ya na asụsụ Igbo ya na asụsụ Igbo Ee, nke ị ghọtaha ị jụọ a na-akọwara gị emegide megide ebutekwuo board weta chalk kụziwe Ee, nke ahụ abụghị m, ee, n'ụlọ akwụkwọ na ọ n'ụlọ emegide ya ee, e jee ịgba ball onye ọbụla na-asụ Igbo Eze. ọ bụrụ ụmụ nwaanyị jee ịkpọ ọga a na-aka a na-azụ nchọ a na-asụ Igbo ị wee mụtadị ya ọ ya nwa ee, ndị nne na nna nwere ọrụ Ee, government nwere nke ha ọ bụrụ na ha na-abụ em, kpọọ ya mkpa o nwere ihe mebirinụ ọ ka ọ ma- ya emechaa chenjie a ga-afụkwa ifuru ya and ihe a bụ ihe akarịha 5 years within 5 years e focus on it a ga-enweta ya Ezi. onye mma o nwere ndị sị na e were vernacular ma ọ bụ e were igbo wee kụzielu nwa ha ịsụ asụsụ ka ha na-etolite na ọ ya-ahịaziri ha ahụ ịmụta oyibo mana enwekwala research scientific uh, scientific research emele dị authentic na nwatakịrị na-etonite etonite ji mother tongue ya maọbụ asụsụ ya wee mee foundation ịsụ asụsụ na-aka adị good na grammar na ịsụ ịsụ english ịsụ oyibo eh, i kwetara ke nke ke school of thought ị nọ na ya n'ihe na these two ideas onye kwuru ihe enwetarọ ya nke bụ eziokwu bụ na a na-amalụ mma n'ụlọ wee pụọ ilo ah, ihe dịka anyị nwa gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo hmm. eh, agụrụ m primary school gụọ secondary school hmm. na Ọnịcha enwere onye class m mma hmm. a na-asụ Igbo mgbe anyị na-agụ ọ n'ụlọ akwụkwọ ka anyị mụtara oyibo na ọ bụghị n'ụlọ ọ n'ụlọ akwụkwọ mana advantage dị na ya bụ na ị malụ your mother tongue mgbe ị na-eto ị bịazie ịmụ oyibo ị kpọ ya mkpa ị ya-amata na eh, ndị be anyị kakwu ndị ọcha ma asụ oyibo erika Eh, ndị ọcha na-asụ ya asụ mana i dobezie akwụkwọ ka ha dee ya ị fụ na ndị be anyị ka ha ede oyibo eziokwu n'ebe niile dị n'ụwa niile Ah, maka na anyị kpọrọ ya mkpa ha nwa enweghị um, em, asụsụ ọzọ ha na-amụ na oyibo bụ asụsụ ha mana anyị nwa amụọ n'igbo mara ya were ya mara ihe i jezie ịsụ oyibo ịmụ oyibo i tinye uchu na ya mụọ ya ma ide ya ede ma ịsụ ya asụ mm. eh, ka a ghara ịmụ gị amụ mm. eh, o mee ị gbaa mbọ mm. ndị ọcha na-agba mgbe ihe eji gbacha mgbe ahụ ọ ka ha na-asụ ya ka ha na-ede ya ede so na onye na-ekwu na a kụzielu nwatakịrị asụsụ ya oyibo afịa ya arụ asị ka ọ na-asị ya mara ihe odogwu daalụ nne odogwu demiri ji ụdị ebube igbo ji ụdị ebube ị na-egbu ife ewu na-eri another thing bụ i kwere na Igbo afụghị onwe ha n'anya kwe na ndị Igbo kpọrọ kpọrọ onwe ha asị anụgo m ya ndị mmadụ na-ekwu ya eh, mana ọ bụrọ eziokwu ihe m ji sị na ọ bụrọ eziokwu bụ na i lee anya na ala Igbo na olden days wee ruo taa emesi enume anụ nwere obodo dị ka Igbo ọ sọ n'ala Igbo ka m na-afụ ejego m ebe niile nwerọ ebe m ejebe na Naịjirịa wee na-afụ ọ bụgodu idozi obodo na ọ sọ ndị Igbo ka mmadụ ya-abụ tachaa ahụhụ kpata ego o were ya naruo obi ya were ego ya tebe kolota gọọmenti alụghọ gbapụbe mmiri Em, ị bịa n'ala Igbo ana- ndị na-ekwu ya m sị ha na e nwelụ ihe ịrịba ama gasị ka na-eme wee wee ruo tata na ọ n'ala Igbo ka ọ ya-abụ a na-agba krismas ị nụ na onye a na-eke rice na onye a na-eke nke a na onye a gbuuru ụmụnna efi na onye a Ọ onye ị fụghị n'anya ka ị na-akpụnye efi mba ọ ndị ị fụghị n'anya ka ị na-eke osikapa Aha. ọ ịfụnanya ahụ and a na-emebu ya emebu ndị na-eme ya ji wee mụta Aha. ị fụ na ọ dị na be anyị i jee ebe ọzọ ọ dịrọ ya amara m na ebe a na-ekwu ịfụnanya em, ihe gbasara biznes na politiks the from the one or nature of that line of trade or business a ga-akọ ọnụ wee kpọọ iyi kwuo ihe dị iche iche mana e mechaa ọ gafee onye ọbụla agabakwa Ehe, so ọ- ọ bụ Eje ya ka mgbada ndị mmadụ ahụ. ji ekwu na afụrụ na igbo afụrọ onwe ha n'anya onye pụta a kwatuo ya ọ bụrọ eziokwu mmadụ na-ama n'ofu ebe Eziokwu. o nwerọ ebe ọ dị n'ụwa niile Ehe, a na-enwe ọ nya ka e ji nwee multiple parties in terms of politics Ehe, ị bịakwa n'ahịa ya ka e ji nwee multiple types of business n'ahịa niile Ehe, e nwere ndị na-azụ nke a nwee ndị na-azụ nke a ị bịakwa na nke ahụ ị na-azụ ọ bụrọ sọ gị nọ na ya onye ọbụna na-agba mbọ so ọ bụghị maka ndị igbo i jekwa ma ndị ọcha i ruo Coca-Cola na Pepsi ka na-anụ wee ruo taa ọ mean na ndị ọcha bụrụ ndị ọcha mgbe ọ bụ ndị Igbo nwe Coca-Cola ọ mean na ha afụrọ onwe ha n'anya so ọ ruo anyị ewepụ mana i budata ruo ya ị chọrọ na ịma ma na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya mm. i jebe n'obodo mm. i ruo n'obodo mm. n'ụmụnna ị fụ ka e si anọkọ na-ekwu onye ebe a ga-eji ma na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya ọ dịkwa ka ịgba mbọ ya a na-ekwu ọ bụrụ ndị Igbo na-akpọrọ ndị Igbo hmm. ọ bụ na afụrụ n'anya nwere onye mie so si akụzi na ndị Igbo afụrọ onwe ha n'anya na a fụrụ na ofu onye mejọrọ abụrọ na ọra emejọgo ihe rịọba odogwu ka ịbụ ị na-abụ ife ewu na-eri finally ihe a na-akụrikọ na obodo dị iche iche ụfọdụ si na na ndị Igbo na ọ ha na-eme onwe ha ha na-eje arụ ebe gọọmenti emeha approve ụfọdụ si ọ bụrụ na arụ na ebe gọọmenti emeha approve na ụlọ dị mkpa na ụlọ dị ụkọ e menụ ya approve na ọ aka e ji amark good ka e ji amark bad e mezie ya ọ bụrụkwa ebe a ya-ebi ebi kama ije kụrikọba ya bụ ụfọdụ on a very short notice kee ihe i nwere ikwu maka ya ma ndị gọọmenti na-akụrikọ ya ma ndị eh, na-alụ alụ nke a na-akụrikọ nke bụ eziokwu na mụ na ndị mmadụ ekwugo ihe gbasara ya m wee sị ha na igbo ga-amụta e dobe iwu mmadụ esoro iwu etu e si dobe ya ọ bụrụ na i jerọ akwụkwọ mana ị mara ịkpata ego ị chọọ ndị jere akwụkwọ akọwalụ gị ọfụma mụnwa amago m property one agụgoro m ihe izizi m na-ajụ bụ kedụ akwụkwọ o nwere hmm. ebe a ka ihe ebidogo na ọ bụghị ego ole hmm. na ọ kedụ akwụkwọ o nwere hmm. ị malụ nke ị mara ị fụrụ mụnwa jere akwụkwọ akwụkwọ m gụlụ abụrọ line m maka ana na agreement enwere m lọya i nwegodu agent agent abụrọ lọya ego ahụ ị na-agbara ọsọ ị ya-akwụ lọya ọ nya ka mma mgbe a kụtụrụ ụlọ gị ọ lọya gị ya-eje jee chọpụta jee ihe dị na ya nweta akwụkwọ malụ na akwụkwọ e nyere gị ọ bụ nke ezigbo ya ka ọ bụ nke ajọ ya tupu i kwuwe okwu ịrụ ụlọ m wee na-asị ndị be anyị ha nwee ndidi ihe atụrụ sogwarala ewu na onye alụrụ na onye alụrụ a na-arụzi ọ bụghị ka esi eme enweghị ebe ọ dị i jee ọ dị ka ma na Abuja na ọ bụkwanụ sọ na Lagos Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti anyị na-akụtukwanụ ụlọ ọ bụghị sọ ndị Yoruba na-akụtu na ndị Hausa a na-akụtukwu na Anambra ndị ahụ a na-akụtu nke asị ha weta akwụkwọ o nwere akwụkwọ o ji ọ iwu oyibo tiri ka obodo wee dị mma ị rapụ ya onye ọbụla arụkasịba ụlọ etu o si wee sọ ya o nwere mgbe ọ ya-eruo nke nwere onwe ya gbaa ọsọ n'obodo ahụ hmm. na ị ya-afụzi ebe ị natara ikuku hmm. eh, most of the things a na-emekwa na bụ eh, ọdịmma hmm. o nwere ndị oyibo na-akpọ environmental eh, assessment hazard assessment so ebe ụfọdụ ahụ ndị be anyị rụrụ ụlọ ma na Lagos bụ ụzọ mmiri i ruo n'Okpoko ị fụ ihe prọfesọ Soludo gọvanọ Anambra steeti na- na ndị mmadụ na-eje Ee, emela abụrụ na nnukwu mmadụ anakọta awalụ eti- e- e- ebe mmiri na-aga wara ya wụọ ya kọnkriti were ya mere warehouse mmiri pụtazia ọ- ọ gaba ebe ọzọ eruo ọ na-ebu ndị mmadụ enwerọ ihe enwerọ ihe gbasara ha Ee, ọ kụzie ya ọ- ọ bịazie nenechaa ya ndị injinia bịa chekie ya asị ya weta akwụkwọ o nwerọ akwụkwọ akụtuo ya onye ọbụla a na-eti ajụọla ha sị ha ndị niile akụturu ụlọ ha na Lagos ma Abuja kedu ndị ji akwụkwọ dịka nke ị na-ekwu ee gọọmenti ee, adaa iwu ụlọ dị ụkọ bụ eziokwu mụ nwa kwetara na nke ahụ ọ bụrụ na ebe a ga-emendinwu ehe, em, emendie ya kama ọ bụrụ m, eh, i- iwu adaa ha ha kwụọ ya n'ụgwọ ego a ha kwuru ewere ya wee m, eh, rụọ m channel mmiri wee m hapụ ụlọ na ọ bụrụ na ebe a rụrụ ya enwerọ ihe ọ na-emebi mana ọ bụrụ nke arụchiri ụzọ ma ọ rụchie mmiri i ruo na Fegge ma Odoakpu ma some place o nwere ebe mmiri na-aga mgbe anyị pere mpe i ruo ebe ahụ kịta four storey building dị na ya echizi gọvanọ cheta ya jee kụtuo ya i tibe mba onye ndị Igbo em, saa anya na mmiri mgbe ebe ọbụla ị chọrọ ịgo ala Ikabari jụọ kele akwụkwọ ya kedu building approval a na-enyekwa o nwee ndị rụgoro ebe ahụ i jekwuo ha na ọ bụrụ ndị Igbo nwoke doo na m chọrọ ịrụ ụlọ dị etu a na m chọọ ịrụ na ebe a kedu ka esi enweta approval ya ọjụjụ anyị jụọ anya nwa nwere ọ sị gị na o nwere ị sị ya gosi gị o gosi gị nke ya ị kpọọ lọya gị ego ị ya-akwụ lọya ịda akwụ Igbo na-abụ i gori ya anaghị dị em, nwa akwụkwọ ofu mgbe na n'ụwa gị niile yes ọ bụghị ya ka ị na-agbara ọsọ hmm. ijezie m iwere maka 200,000 na 1 million ya-akwụ lawyer i jezie ego ana rụọ ụlọ worth 100 million echizi a kụtuo ya i bebe na-egbu oge so advice m na-enye ndị be anyị onye ọbụla na-ego ana obodo ọ sọ gị nọrọ obodo ọ sọ gị nọrọ kaba arụ jekwuo oyibo be sure na akwụkwọ ana a na-elesi gị eh, kwụ ọtọ i nwetazi ana ị chọkwa ịrụ ụlọ hmm. i jebe for approval i nweta hmm. approval ị rụba ụlọ hmm. o nwere ya agbaghị aka ihe rịọba odogwu ka ị bụ e nwere ihe ọzọkwa gbatara n'uche a na-ekwu maka ya ruo ụlọ i kwuru fụ na ị nwere ihe na Lagos nwee na Abuja o nwe nke i wenatala n'Igbo ka o nwe ndị na ha ekwu maka ya na-asị i nwee ihe ọbụla ị nwere n'obodo dị iche iche na mba ndị ọzọ ka mgbe ụfọdụ ụfọdụ na-arị asị ya bụrụ ya headquarter ya dị n'ala Igbo na-asị na akụ ruo ụnọ o kwuo ebe o si ka ihe kwuru maka akụ ruo ụnọ ka ihe na-eme maka ya akụ ruo ụnọ abụrọkwanụ taa dịka m gwara mmadụ n'Ọka hmm. na akụ ruo ụnọ adịbugonụ eri before Biafra war kpatara ndị igbo ji arụ ụlọ na ọ bụrọ taa ka ndị igbo rụbara ụlọ na- na- na be ha n'obodo ha o so na akụ ruo ụlọ nke ọzọ bụrụ ibunatazi ahịa ma business ma ọfis na na steeti gị n'ala igbo ọ dị mkpa ọ dị ezigbo mkpa gbanyekwuoro ihe na-eme na obodo anyị bụ naijiria Ee, ndị igbo ebe ọ bụla anyị nọ e nwere ebe a na-atajila anyị anya a na-ataji ndị igbo anya Em, some part bụkwa anyị nwa so eme ya anyị ga-ewenata aka n'ọnụ anyị Ee, na ị ma ebi be mmadụ chụpụ ya Ee, em, na- na e nyere gị ị nọlụ abụzirọ ya chụpụ ndị nwe obodo ee wee sị na i dozie be gị mmadụ ama akọ gị ọnụ n'ilo ihe ndị Igbo ji enwe nsogbu na Lagos ma Abuja ma ebe niile bụ e ruo a sị gị naba be unu hmm. i nechaa anya sị na be unu adịghị mma hmm. ị na-edikwa na anọ ihe ọbụla e mere gị na ikwelu hmm. nke a bụlụ ofu mana um, o tego eh, nwere onye ọchịchị batagonụ ekwurọnụ maka akụ ruo ụlọ eh, like mụwa mụ na nwanne m nwoke bụ dr paul nọ amerịka medical doctor ọ na 2010 ka anyị lụrụ the biggest eh, diagnosis center na na anambra steeti Okay. na eh, site general hospital na ọnịcha Okay. ọ ka na-arụ ọrụ wee ruo taa Okay. Ehe, ọ ihe a kwuru na ahụ maka na ọ bụrọ sọsọ ego ị ya-enweta mana ihe ndị bụ na-enwere na-enwekwu access to it ịbịa kịta ndị Igbo nwere ihe niile ebe niile mana ịchọọ ya kịta na Anambra kịta ịfụ na ọ dịhọ mana ebe ọ dị na Lagos ma Abuja bụrụ ndị Igbo nwe ya wee sị na na ọ maka mana ndị gọọmenti anyị ga-enye aka a na-ekwu n'ọnụ mana a da-emezuchi ya ịbịa na ihe gbasara ana ịgọọ ana na- na Lagos ma ịgọọ na Abuja C o- inweta C of O a da-egbu oge ka nke Anambra ka ndị other Igboland ị na-achụgharị onye a na-achụgharị onye ebe ahụ ka ndị na-achị anyị ga-etinye anya Ọ- ọ da-abụ e kwuo n'ọnụ maka ama m oge m na-arụ na NAFDAC anyị na late prọfesọ Akunyili a na-erejista pure water e tinye m na kano wee gwa ha na onye isi anyị ama mpụta na na telivishọn na-ekwu na irejista pure water 3 months mmadụ abịa ebe a na-erejista pure water 1 year 2 years enwetarọ nọmba na m ekwerọ na nke ahụ wee dee memo m dere wee dejere onye isi prọfesọ Akunyili o wee mee acknowledge that time wee straighten all things ọ dị easy Eh, Ehe, na onye na-eme biznes amara bụ ihe ọ na-eme everyday o jee na ụlọ gọọmenti je nọrọ na ọ bụrọ ka e si eme so na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri eh, na ọ bụrọ ịpụta na onyonyo na-agwa ndị mmadụ bunata ihe bunata ihe na anyị ma na insekuriti dị Ehe, onye gọvanọ anyị na-agba mbọ na o nwere ike na amara ihe a ya-eme ya Eh, mana ndị tupu insekuriti a adị ndị mmadụ anatabago ndị mmadụ anatabago na-alụ amara na e nwere em, eh, ebe họteelụ dị alụrụ ọfụ in the last 10 years na Anambra steeti inene na arapụgodi Ọka bụ kapital amazị m eh, obodo n'ị ya-eje ka ị ghara ịfụ eh, họteelụ alụ n'obodo ahụ ịgbakọọ ya ịfụ na Anambra steeti nwere the highest number of hotels na ala Igbo niile onye bụ part of akụ ruo ụlọ Okay. mana ihe ọzọ m na-agwakwa ha bụ na eh, ndị be anyị ọ bụrọ sọ họteelụ ihe niile na-erika Ehe. na ọ eh, gọọmenti ime ka e nwee enable environment a ga-eji because na o nwere ihe m na-ajụ ha wee ruo taa kedu ebe bụ industrial site Anambra steeti mhm. eh, since m na-eto o nwere ebe m ma na asịghị na Nnewi mhm. i ruo Nnewi industrial na-akụbe mmadụ mhm. ọ bụrụ ya ọ nke a bụ Soludo sị na o wepụtara na eh, Orumba side wee na-ayọ ya rụba ya na i je obodo niile anyị nwa na-eje obodo azụgasị ahịa i ruo n'India na gọọmenti kpochie ana ha edozisie ya weta ọkụ weta mmiri rụọ ụzọ ana adịzịalụ gị ị chọzi ịrụ ebe ị na-eme manufacturing ebe ịkwụ ụgwọ ana ị rụọ factory gị mmiri adịgo ọkụ adịgo mana ọ bụrụ nke ebe a ịgbapuo mmiri i ya-eji aka gbapụ mmiri i ya-eji aka go generator eh. weta ọkụ eh. i ya-eji aka weta security i ya-eji aka ị gbakọcha ya ị fụ na ọ bụzi business eh, na ọ ma nkwezi mee n'onye bata na ndị bidoro ebido na-ana ana hmm. ndị na-achị anyị ga-eme nke ha ya-eme wee sị anyị nataba ndị Igbo nwere ada ayọ mmadụ biko hmm. ndị Igbo dị ready even before na ndị Igbo na-achọrọ ịnata nwee ihe na be ha Ee, ndewo. daalụ rinne odogwu ka ị bụ ee o- from ihe niile anyị kpara o nwezi advice ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo generally Ee, ndụmọdụ m ga-enye bụ na dịka ihe i kwuru na ndị Igbo afụrọ onwe ha n'anya ndị mmadụ na-ekwu o nwere ihe m fụrụ na ọ kpọ Air Peace airline mm. jebe London nya mm. for the first time mm. as a private airline um, wee nee anya ka m na-enene ya wee fụ Professor Obiora Okonkwo chairman of United Airlines ha naabọ bụ ndị Anambra ọkwa ofu business ka ha na-eme ọ na-enwe aṅụrị na-eto nwanne ya na nwanne ya na-eme ọfụma o ji agbaba ya mgba na why o ji wee bụ ya ọ nya bụ na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya Eh, plane ahụ fenie na Lagos wee jebe London Obiora Okonkwo nọ n'ime ya Eh, wee kwado nwanne anyị nwoke bụ Allen Onyema anyị wee na-ayọkwuzi ya na mm, ọ ga-enyere anyị aka na a sịrọ onye nwe ya gbuo na agbara nke bụ na arụchalụ m ee, gọvanọ Obianọ lụrụ anyị airport obi bụrụ anyị sọ aṅụrị ọ rụchazi airport ndị be anyị were plane na- na- na-ada na ya mana nsogbu dị na ya bụ na ị gba plane Air Peace ka ị daa na Anambra ọ bụ n'enu ọjị ị gbazi Asaba dị na akụkụ nke anyị o pe mpe n'ego ị na-ajụzi o nwere ihe ndị Igbo mere iche nwere ndị Anambra mere iche si gwara ya ekwukwu na m na-agwa ya ebe ọ bụla m fụrụ m na-agwa ya ya eh, gbutuola anyị ya ka o kwe mee ka o wee bụrụ contribution eh, ya idevelop Anambra oya anyị pụta na-aba mba anyị na-agbasi mba ike na nwanne anyị nwere line na onye nna ya nọ n'igwe anaghị eje ọkụ mmụọ oh, eh, ndewo daalụ rinne ihe eri ọbụ ide mmiri odogwu ka ị bụ Igbo abụrọ ife ewu na-eri daalụ wahala dey o man wey dey with im woman for inside im room i no fit perform like man